Do what seems necessary at the time. Seo scéal é faoi mar a cheannaigh Rialtas na hÉireann comhlacht árachais le fiacha ollmhóra ó cheann de na baoinc is mó sa tír. An seanascéal céanna? B'fhéidir, ach amháin gur tharla an eachtra seo in 1985. Thuig AIB go luath go raibh an gnó nua seo ag cailliúint na milliún. D'fhágadar an obair ar leic dhorais an rialtais agus an tír seo sáite le fiacha agus dlíteanais,

The ICI, on paper looked like a very successful company, it was making a lot of money, so it seemed like an obvious thing for them to do, to expand into insurance.
Caithfidh gur bomaite amadántaíochta a bhí ag AIB gan iniúchadh ceart a dhéanamh ar an margadh seo, deonú £45 milliún ag an am, leath billiún punt de chostas a bheadh ann sa lá atá inniu ann.

a dhíol agus fanacht i ngnó, an bunghnó a bhí acu sin, an bhaincéireacht, agus bhí sé chomh simplí leis sin. I bhfad ró-dheireanach fuair siad amach go raibh siad tar éis fíor-dhrochmhargadh a dhéanamh agus go mb'fhéidir go mbeadh seans ann, leis na caillteanais a bhí laistigh de ICI, go gcuirfeadh siad iomlán Ghrúpa AIB as gnó.
Bhí an cuma ar an scéal gur gnó brabúsach a bhí ins an ICI ó thús ach mar a tharla níorbh ea. Tháinig sé chun solais nach seod infheistíochta a bhí inti ach seod gan mhaith. Bhí cinní gnó faoi threoir na hoifige i Londain á ndéanamh le blianta fada, cinní gan dealramh, gan chéill. Bhí na milliúin ag imeacht le sruth. Cé bhris an scéal? B'é John Bruton a labhair liom faoi, ar an gcéad dul síos, mar go raibh, go raibh sé tagtha chun, chun cuimhne aige sin, nó tagtha chun aire aige sin, go raibh deacracht leis an gcomhlacht árachais, a bhí ceangailte leis an mbanc. I was at home in bed with flu and a temperature when I was told that Alan Dukes and John Bruton wanted to see me. So I said, come on in, and they told me what had happened.
Thógadar ualach mór gnó idir láimh ach bhí a bhformhór thar a bheith amhantrach. Árachas do thitim foirgnimh i gcreathanna talún, árachas sláinte i gcoinne míchleachtais agus drugaí réamhbhreithe, agus aispeastóis. Árachas tionóisce i bpáirceanna siamsaíochta, a bhformhór i Meiriceá. Eallach folaíochta, rigí ola agus satailítí. Chuir ICI Londain árachas ar aerchluichí a cuireadh ar ceal fiú. Ba chomhlacht Éireannach a bhí in ICI ach bhí an chuid is mó den mhargaíocht déanta i Londain. Ní fhaca éinne in AIB na comharthaí foláirimh in am. Tháinig sé chun solais nach raibh an comhlacht árachais ag déanamh an freastal ceart ar na reserves ar chóir a bheith acu. Mar sin de bhí poll mór ansin agus fadhb mór ag an mBanc. Séard a thuigeamar ón mBanc ná go raibh fonn ar an mBanc an Comhlacht Árachais a ligint chun siúil díreach mar sin gan bacaint leis a thuille.

Ba é John Grace bainisteoir na brainse i Londain de chuid an ICI. Thug a chuid margaí gnó brabús gearrthéarmach isteach, ach chruthaíodar cailliúintí móra millteacha. John Grace has refused to be interviewed on this programme. When he was running ICI's London office, he took on business that simply didn't make business sense. Bhí Grace ar imeall na haille. John Grace was a kind of typical nineteen eighties buccaneer.

They didn't keep an eye on it. And nobody was checking what he was doing. We're not good at checking up on things in this country. Ní raibh i John Grace ach comhartha den bpictiúr mór, pictiúr go raibh AIB lánsásta droim a thabhairt dó chomh fada is a bhí na pinginí agus na boinn ag teacht isteach. Ach cad go díreach a bhí ar siúl ag bainisteoirí AIB?

Bheartaigh AIB dul chuig rialtas Garret FitzGerald ar thóir tarrtháil airgid. Straitéis ardriosca a bhí bunaithe ar imní an bhainc go gcuirfeadh caillteanais an ICI iad féin as gnó. Níor chuaigh an straitéis seo i bhfeidhm ar gach éinne, áfach.
when they realised

really good advice. I'm not sure, it's the kind of situation where civil servants would know enough to know what's the right thing to do, so you're left a bit on your own in those circumstances.
In éagmais chomhairle ó na státseirbhísigh, cén áit eile an bhféadfadh an rialtas sainchomhairle a lorg? Ghlacadar le comhairle ó fhoinsí airgeadais, na bainc san áireamh.

B'fhéidir nách raibh an tarna rogha ag an Rialtas, ach sé déanta na fírinne ná gur chaitheadar an tír isteach in iomar doimhin na bhfiacha, iomar doimhin a bhféadfadh cailliúintí ar luach 600 milliún eascairt as. An le teann eagla gur thiteadar isteach nó ar brúadh isteach ann iad? Ní déarfainn go raibh scanradh ar an Rialtas mar nuair a chuamar, chun an réiteach a chur os comhair an Rialtais, bhí scéim leagtha amach againn, scéim go raibh an Banc Ceannais, an Rialtas, na comhlachtaí árachais agus na bancanna páirteach.

agus bhí ar an Rialtas £40 milliún a leagan ar an mbord go tiubh te tapaidh. Bheadh sé fágtha fé chúram an Rialtais an táille dheiridh a íoc, táillí go mb'fhéidir nach dtiocfadh chun deiridh go deo. It was a brilliant coup for AIB, it was an extraordinary successful manoeuvre. Dá mbeadh rogha eile níos simplí ann bheadh sé, bheadh glactha againn leis.

Or would the consequence of not saving AIB's skin been too awful to contemplate? Do bhí AIB chomh lárnach le cúrsaí geilleagair na tíre, á scaoilidís le AIB dul as gnó, b'fhéidir go gceannódh Bank of Ireland iad, ach cuireann sé sin i gcoinne aon iomaíocht laistigh den sa tír, so do chuirfeadh sé sin costasaí.

Ní ar aon intinn a bhí gach éinne go raibh an cinneadh ceart déanta ag an Rialtas. Do dheineadar cinneadh conspóideach. Dhein Haughey agus lucht an Fhreasúra cáineadh géar air. Ghníomhaigh an Rialtas go méargánta, ghéilleadar don ionramháil. They criticised us, naturally, the handling of it. What they said was that we should have insisted on getting a share in AIB in return. I don't, I mean, they may have been right, I don't know.

Do bheadh an tír agus do bheadh an, b'fhéidir, an, cistí an Stáit i bhfad níos sláintiúil agus muid ag teacht isteach ins na nóchaidí agus na, ag tús an chéad nua. Agus do bheadh cúrsaí i bhfad níos fearr agus d'fhéadfadh muid tar éis profit an-dheas a dhéanamh as sin.
The logical thing to do would have been to nationalise them and say yeah the money that we're using or lending you we're going to use to actually take you, take you over and it's tough on your shareholders but that's the way the world works and the way the market works.
Were we misled by AIB into having to act in that dramatic way? Was it really as necessary as they told us? Um, it left me very sceptical about banks, I can tell you, after that.
Diúltaíodh cead isteach do na ceamaraí teilifíse ag cruinniú na n-úinéirí banc inar chuir na stiúrthóirí idir cathú agus náire in iúl faoin droch-infheistiú ins an Insurance Corporation of Ireland. Chosain sé naocha milliún punt ar an mbanc ina iomláine. Do theastaigh cloigeann ó na scairshealbhóirí ionas go bhféadfaidís trust agus muinín sa bhanc a chruthú arís. Cé a bhí chun freagracht a ghlacadh as an bpraiseach seo? The mood of the meeting supported the Board of Directors and Chairman Niall Crowley got applause when he said he wouldn't resign.

ardbhainistíocht AIB tar éis praiseach iomlán a dhéanamh dó seo, gur muidne, an gnáthdhuine a bhí chun díol as an bpraiseach agus, mar a tharla go dtí le deireanas, nár cuireadh chun dorais an ardbhainistíocht in AIB. Ní hamháin nár tugadh bata agus bóthar do bhainistíocht AIB Bhain an Phríomhfheidhmeannach tairbhe as an gcás. Tráthúil go maith do cheannaigh sé scaranna sa bhanc an lá roimis an tarrtháil airgid. Taobh istigh de dhá lá d'ardaigh price na scaranna 25 fán gcéad. Dhein Scanlon preiféid deas. The Chief Executive of AIB, Gerry Scanlon, at the time bought 50,000 shares in the middle of this debacle with the permission of the Chairman, Niall Crowley at the time, but you have to ask the question what in the name of

Cad a chosain sé seo ar fad orainne? Níor imir sé tionchar ródhona ar AIB. Chuaigh a gcuid scaireanna i luach agus dh'fhógraíodar brabús don bhliain sin a bhí ábhairín beag níos lú. Tháinig AIB slán as. Níor imríodh tionchar ródhona ar na scairshealbhóirí ach oiread. Fuaireadar a gcuid díbhinní mar is gnách. Más ea, cé air a imríodh tionchar?
Is muidne, an gnáthcháiníocóir, a bhí ag díol as seo agus b'in i 1985 gur tharla sé seo agus seo 2010 agus so laistigh de sin fiche cúig bliain nach ea, tá muid fós ag díol as. So dóibh siúd atá ag smaoineamh ar Anglo Irish Bank agus ar AIB agus tá daoine ag rá gurb iad na glúine atá amach uainn a bheas ag díol as, tá an dhá ghlúin is dóigh tar éis fós ag díol as ICI, so cinnte dearfa beidh dhá ghlúin eile ag díol as Anglo Irish agus as AIB an tarna uair. Ach ar sheas éinne an fód i gcoinne AIB? I naocha dó is amhlaidh gur dhein Teachta Dála amháin díreach a leithéid, Des O'Malley. Dhiúltaigh sé ceadúnas árachais a thabhairt do AIB go dtí go ndíolfaidís céad is seachtó milliún breise. It seemed to me to be very wrong that the taxpayer should

fós dubh, fós doimhin.
Ní féidir liom figiúr a chur air, ar iliomad cúiseanna. An phríomhcheann ná go bhfuil eachtraí ar siúl i gcónaí. Tá éilimh á ndéanamh a thagann as na polasaithe árachais a scríodh ag an am. Go fóillín. Mar, go minic i gcúrsaí árachais, tógann sé roinnt blianta sara dtagann éilimh isteach i gcoinne árachais a scrítear i mbliain áirithe.
De réir an chuid is mó de na meastacháin, níor chosnaigh tarrtháil airgid 1985 ach an ús a bhí fágtha i leataobh ar iasacht 40 milliún a thug an rialtas do AIB. Is ann go fóill den umar doimhin, áfach. Maidir leis na héilimh árachais, ní bheidh deireadh leotha go dtí an bhliain 2050.

Ní leor rialacha a bheith agat ach iad a chur i bhfeidhm agus iad a chur i bhfeidhm go docht daingean. Tá súil agam nach nach dtarlódh a leithéid sin d'eachtra in aon bhanc sa lá atá inniu ann. Ar ndóigh, tá tú chun a rá liom go bhfuil eachtraí eile nach iad tarlaithe i mbancanna agus is fíor dhuit. Ach tá súil agam nach nach ligfeadh banc dá leithéid a tharlú arís. An bhfuil mórán foghlamtha againn? Ní dóigh liom é, agus an dtarlóidh sé arís? Tarlóidh. Sin, is dóigh, an nádúr daonna, agus is maith linn, mar a deir mé, go mbeadh an margadh mór millteanach againn, ach má fheiceann tú an chéad margadh mór eile,